fini finma min birilen don alikaba kunna a y'a san sawujɛnw bolo epstein min ka kow dalen don intɛrnɛtiw ni rezow ni mediyaw sanfɛ n'a mankan ka ca ni waati in na a yirala k'a fɔ ko 2017 ale maa kelen tilara tuguni ka alikaba fini finma san sawujɛnw bolo nka o ma bal'an na baw a ye kow kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ nka min balil'an na sawujɛnw sɔnna cogoya jumɛn na alikaba fini finma alikaba min ni San o san silamɛ miliyɔn tan de bɛ t'a lakoori k'u ɲɛ da a finifinman kan k'u kasijiw to a sanfɛ k'u bolonɔw to a sanfɛ n'u ka alaɲɛsiranya ni dusukun jɛlenya ye ni kira kanu ye sawujɛnw sɔnna cogo di k'o finifinman feere o finifinman min ni valɛri t'a la ni piri t'a la ni sɔngɔ foyi t'a la ka t'o feere sɛtanɛmɔgɔ ma kafiri ma min ye denmisɛnnin fitiniw torturer silamɛya banna fɛn o fɛn ma min kun b'a sira kan n'a kun bi ka juwifuw dɛmɛ u ka walew la n'a kun be ka juwifuw dɛmɛ ka silamɛya latiɲɛ ka hadamadenya lanɔgɔ ka kow kɛ walasa perezidanw ka fanga sɔrɔ perezidan minnu n'u banna diinɛ la n'u banna sosiyete taabolo ɲumanw na o epstein ni faamabaw ni perezidanbaw de yera minnu kun be walejugu kɛ la a ka jɛkulu la jɛkulu min n'a kun ye ili kunturu kereye a kama Ni nin bɛɛ kun bɛ taa ka taa denmisɛnnin fitininw ni denyɛrɛninw de violer k'u faga k'u torturer cogo la min cɛ ka jugu wa kuma ma sɔrɔ k'u da k'o justifier ko parce que k'olu ka sɛtanɛ siraw ko u b'u bila o kɛwalew de la minnu sera ka kuma olu y'o de f'an ye k'u ka sɛtanɛw de b'a f'u ɲɛna k'u ka o waleyaw kɛ minnu fɛnɛ ko k'u b'a denonse ka kɔn ɲinan ye a san caaman ye ɲinan ye u kɔnna k'olu faga u fagara jɔnni fɛ israɛli ka sɛrivisi sekrɛ min be yen o de kɔnna k'a bɛɛ bɔ yen yan'u ka u woyiba nka o m'a bali ko bi bi na a kuma woyibara baw a yirara k'a fɔ ko ko in tɛti kun ye israɛl de an k'a faamu k'a fɔ ko ko fila de b'a kɔnɔ a fɔlɔ ye u b'a fɔ min ma ko pédocriminalité filanan ye eugénisme ye pédocriminalité ye minnu bɛ denmisɛnnin fitininw minɛ k'u viole ka wale juguw ni danganiya wale juguw ta k'u sɛgɛrɛ eugénisme ye minnu fɛnɛ b'a kɛ n'u ka sɛtanɛ siraw weleli ye a ala deliw bɔ dɔw ta ye u b'a la de ka denmisɛnnin julajuguya de y'olu ta ye dɔw fɛnɛ caaman ta ye o de y'a to a be perezidanw ni miliyardɛriw de sɔrɔ a wale la paseke u ka sɛtanɛ siraw de b'u bila la mun na walasa i ka pouvoir sɔrɔ walasa i ka richɛsi sɔrɔ walasa i ka diɲɛ domine ka tɔgɔbaw sɔrɔ u fɛnɛ bɛ sɛtanɛ wele n'o sira de ye i n'a fɔ an fɛ yen mɔgɔw bɛ joli kɛnɛ bɔnboli kan cogo min na ka sɛtanɛ wele o Epstein yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ k'a sara a tɛ balo le bilen yala u y'a dogo de wa u y'a sara tiɲɛ yɛrɛ de la u ye u yɛrɛ de y'a éliminer maa si t'o dɔn ni ala tɛ nka o kun ka baara ye mun ye ka collaborer ni scientifiquew ye scientifique minnu kun bi k'a dɛmɛ ko ka denw créer sur mesure ka denw créer sur mesure o ye jumɛn ka denw créer i n'a fɔ Hitler kun b'a kɛ cogo min na nazi ka waati la o de ye ka den créer minnu ye blond ye u kunsigi ye blondiw ka kunsigi cogoya ye u ɲɛkisɛw ye bleuw ye c'est-à-dire k'a yira k'a fɔ k'olu de fɛnɛ ka wusa ni diɲɛ bɛɛ olu de bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ n'u b'a fɔ ma tubabukan na ko la race supérieure wa k'aw hakilinata jigi o la a k'a dɔn k'a fɔ milliardaire caman y'a financer o sira kan k'a financer ko walasa o ko bɛ se ka kɛ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'o y'ale ka rêve ba de ye rêve ba min a b'i fɛ k'a kɛ a tilara ka mun kɛ jamana caman na erɔpu ni ameriki ninnu a taara ka taa salle d'accouchementw créer dayɛlɛ a bɛɛ la salle d'accouchement minnu u bɛ scientifiquement u bɛ expérience caman essayer musow la ka médicament caman ni fɛn caman essayer musow la den maudit minnu n'u bɛ se k'u ka danganiya wale juguw ta k'u sɛgɛrɛ ko minnu o ka wusa ni diɲɛ ala yɛrɛ ye hadamaden da cogo min na o m'olu bɔ k'u bɛna yɛlɛma ka k'u yɛrɛ ka siya ye ka k'u yɛrɛ hakilinata n'u nidungɔ ye u bɛ tila ka minnu torturer u kun b'olu de wele ko les super bébé super bébé o ye bébé nasɔnw de ye olu yɛrɛ minnu ka scientifiquement ka analysew ni fɛn caman kɛ ka b'u baw kɔnɔmaya la walasa u ka wolo ka bɛn olu hakilinata ma baw olu y'a yira de k'a fɔ k'olu ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye hali juif n'o y'u ka taabolo ye u kun bɛ juif tɔw ka analyse ADN de k'i la ko k'a yira k'a fɔ k'i ye juif yɛrɛ nanbara t'i ka juifya la o kɔrɔ ye u y'a bɔ diinɛ ko la k'a kɛ joli sira ko ye k'a kɛ kɛcogo ni yecogo ko ye donc k'a bɔ k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ don i bi don min na o tɛ donc f'a ka y'i joli sira fɛ f'a ka ye i ka ADN na ale de nana ka na o taabolow fɛnɛ développer baw a y'a yira a ka ko bɛɛ la a ka balo bɛɛ kɔnɔna na ko olu ka wusa ni maa tɔw ye k'olu bi maa tɔw sanfɛ ko wa maa tɔw y'olu ka dugumafɛnw de ye u b'u sago kɛ minnu na o maa kelenw de ye gɔrijigɛniya fanga bonya diɲɛ kɔnɔ k'o financer u bɔr'o la u nana LGBT kow la c'est à dire cɛ ka yɛlɛma ka kɛ muso ye muso k'i yɛlɛma ka kɛ cɛ ni operation cɛjuguw ye olu de y'o développer olu de fɛnɛ ye réseau occultiw développer réseau occulti minnu n'u bi sɛtanɛ wele ni denmisɛnnin fitiniw tortureli ye ni ka danganiya jugu ta ka o denmisɛnninw sɛgɛrɛ olu de nana nin bɛɛ développer diɲɛ kɔnɔ nka u nana n'a ye cogo di u y'a yira k'a fɔ ko maji min bɛ sɛkisuwalite la o de ye nin ye o kɔrɔ ye ala ko i ka fɛn o fɛn kɛ i n'a fɔ sɛtanɛ yɛrɛ b'a fɛ cogo min na i ka o kɔntrɛri kɛ hali clonage ka maa kelen kopiye ka ɲɔgɔnna wɛrɛ fabrike i n'a fɔ ka maa kelen yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ ka kɛ idantiki ye yecogo ni nunkala jɔcogo ni kungolo kɛcogo ni kunsigi kɛcogo olu de nana o bɛɛ develope diɲɛ kɔnɔ olu de fɛnɛ nana ka na transfusion kɛ transfuser le sang o kɔrɔ ye u be denmisɛnnin fitininw joli ta k'a don u yɛrɛ la ko walasa u ka to denmisɛnniya la ameriki staribaw bɛɛ b'o de kɛ a kɔdonnabaw n'a dɔngilidalabaw ni a aktɛribaw bɛɛ b'o de kɛ ko walasa i ka to denmisɛnniya la badabada u be denmisɛnnin fitininw joli sama ka b'u la k'a don u yɛrɛ la n'i tara silicon valleyw la i b'a sɔrɔ caaman be yen n'i tara hollywood i b'a sɔrɔ caaman be yen wa o mɔgɔ kelenw de fɛnɛ ale miliyardɛriba dɔ kun be yen min y'a yɛrɛ woloden joli sama ka bɔ a la k'a don a yɛrɛ la ko walasa ka to denmisɛnniya la badabada o la u ye hadamaden kɛ bagan de ye bagankulu i n'a fɔ misi wɛrɛ bi cogo min na i be a k'i sago i be hadamadenya yɛlɛma k'a don i yɛrɛ ka da fɛ hadamaden dara naturɛlema min na i b'a yɛlɛma a ka d'i ye cogo min na an'i sago b'a la cogo min na k'o kɛ ko bawo sɛtanɛ minnu b'u bolo u bɛ pisansi d'u ma layidukan minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u ni n'u joliw feere ka u ka fɛn bɛɛ di o sɛtanɛw ma o fɛnɛ bɛ fangaw d'u ma ye o fɛnɛ bɛ fɛn bɛɛ k'u ye u bɛ sakirifisiw kɛ k'u ni di o cogoya la ko bawo ko sɛtanɛ ko ni layidu fɛn fɛn tɛmɛnɛ i n'a cɛ n'i y'a ta kɛ a fɛnɛ b'i ta kɛ k'a t'i janfa u y'o de yira ko diɲɛ kɔnɔ u ti lahara dɔn nka diɲɛ kɔnɔ ni sɛtanɛ y'i bila min na n'i y'a kɛ a fɛnɛ b'i ta kɛ nka mun nana kɛ kabako ye nin ko in bɛɛ la an nana faransi dirijan ba n'a miliyardɛri ba caman y'a la kabako wɛrɛ a perezidanbaw nana ye a la u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw tɔgɔ yera paseke a b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ daminɛna n'u ka donew de done minnu tilar'u la ni a bilara intɛrnɛtiw sanfɛ u ka marine le pen tɔgɔ yera a la Bruno Le Maire tɔgɔ yera a la Jack Lang kɔni o b'a la depuis san bayirikaw la o ta dogolen tɛ Jacques Attali tɔgɔw yera a la François Hollande yera a la Nicolas Sarkozy yera a la hali Emmanuel Macron yɛrɛ yera a la médiaw ye maaw tɔgɔ tiɲɛ k'u ka peresidanya sɔrɔ tiɲɛ Faransi ko parce que k'u ye kositimu saba dɔrɔn minɛ dɔ la alors que ninnu nana ka danganiya wale jugu bɛɛ kɛ ka tila ka peresidanya sɔrɔ o epstein a ye danganiya wale jugu kɛ a ka ko sera degere la ni maaw kun be kado k'a ye u kun tɛ wari d'a ma u kun tɛ mobili d'a ma u kun tɛ du d'a ma ayi u kun be taa denmisɛni fitiniw de d'a ma a ka kado d'anniversaire la tellement que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ a be sira min kan ani min ka d'a ninku ye o denmisɛn fitiniw a yɛrɛ b'u viole k'u k'a sago ye a be tila k'u d'a teriw fɛnɛ ma a teriw be u sago k'u la o cogoya la k'u tɔrtire caaman bi sa u bolo ten i n'a fɔ george bush fa kun be min kɛ ameriki prezidan kɔrɔ ka denmisɛn fitiniw faga k'u kɔnɔw dayɛlɛ ni waleya jugu bɛɛ